this one na operation lizard we go see ha na-eme ma na-ekwe n'isi ha na-eme ha ma- ma ma na-ekwe n'isi cherenụ Em, operation gịnị dị biko anyị na-aga ya ma akpụkpọ esi aga na biko nọ kọs na anyị akwa opportunity eji ekurikwe anyị ji ekurikwe ndị na-enweghị ihe ha mere ya nọkwa nwanda asị na dabọ ya gaziri sọmba lọtazikwe ga na wonder gịnị mekwuru o ji lọta my people if you are joining us live now i greet you i greet you um, onye ewele iwe onye agarala m ije cherenụ ọwụ naanị ga mkpa ekọla na ya dị ka ndị ọzọ anụ ihe m kwuru but anyị ga-eme eh, ọ mụa wụ onye iwe kemgbe ọtụtụ eriele m nri ama m ma gị nwa eriele ịghọtara ya na eribeghị ọwụ fault m ịghọtara because na ọwụ m mụrụ gị ịghọtara ya na ịchọghị iri gị hapụ ụfọdụ ndị ịma mgbe a dị ntakịrị na-agụ some have food but cannot eat some can eat but have no food we have food and we can eat glory be to thee o Lord nna ya ahụ ụmụntakịrị ndị mpa na mma ha nyega nri ịma ụmụntakịrị ndị nwere na-ata ige egwu ahụ ịghọtara wasasụ ọtụ ụmụntakịrị ndụ n'ụwụ ọ mpa gị na mma gị na-enye gị nri ị maghị ha ahụ ga ma na-akpata nri ndị ahụ ga na-agụ na ugbu a na-ama ịma ugbu a ka egwu ahụ makeiri sense ụfọdụ ndị ụfọdụ ndị a- ịma egwu ahụ asị some have food but cannot eat some can eat but have no enwere ndị n'ime anyị nọ nga ugbu a na ha wụ some can eat but have no food na kemgbe esi kemgbe this year na ahụbeghị one- something rie ịghọtara but ha ji ego ha ji azụ data ọ ihe na-agbacha m ara He- mgbe niile ha werekwa ego ha ga-azụ data bịa na Facebook eme slay king and slay queen ara agbakwalanụ m ee were ego ahụ iji azụga data ga zụrụ nri biko before before next na ga-epost we miss you na na ya we can't believe it this guy is gone just like that oya were ego gị na-azụ data biko ee ọwụ onye iwe na-ekele unu onye iwe na-ekele unu ndewo unu ụmụ afrịka sharewanụ ya tell everybody share it let everybody know that onye iwe is live ịghọtara anụ m na enwere nwa mgba ejege m ee eh, biko unu abale ya mba unu abale ya mba o bidolo nke ya o megezi nke ya ugbu a ee eh, mgbe o ji m set mee foundation eh, but ugbu a na he's doing his own ọ wụzikwe mụa na ka o jigezi na ịma unu ewele iwe ee ọ ụmụ igbo ka anyị wụ hmm? so onye ewela iwe onye abala mba onye egbula ibe ya this is operation operation eh, operation ele ihe mkpọga akị operation lizard ọhịa eke ewu okay let us start with eh, chere um, so biko um, ndị a nọ na Facebook a sị m kelee unu niile share- tell people gwanụ ndị mmadụ na onye iwe nọ online na live live ana m akpọ mbaka ugbu a ka mba akpọ mbaka right now Em, chee ka m chọọ nọmba ya ọ sendịra m WhatsApp n'abalị ọ sị m onye iwe but ịma ịma na ịma na ụwa ugbu a o nwere ike ọwụhụ ya nwa fada mbaka ahụ because mmadụ nwere ike were phone picture ya ji mere ele ihe a na-akpọ ya ji mere eh, eh, eh, dp dp mmadụ nwere ike were picture ji mere dp then werekwa aha chenjie tige mbaka sendara m message sị m hello onye iwe ee biko don call me tomorrow ịghọta gị ifilikwa na ọ the na ọ the real mbaka ka gị na ya na-ekwu i nwere ike gị ṅụwa sị na mbaka kpọọla gị gaa aṅụ ịma na ụwa ugbu a echenjiele ịghọtara ugbu a dị funny so but ihe nọ na ya wụ ka m chekie ka m chekie mara ma mbaka n'eziokwu ka m chekie mara ma mbaka n'eziokwu onye iwe na aha akpọ fada mbaka um, okay e nwere akọ m ga-akọrọ gị na chere mbụ chere ka m kọrọ unu the story ka m kọrọ gị ịma e, ụfọdụ unu ji alaiki chi jie n'abalị e unu aga na joint ịghọtara ma ọ na spot ịma ebe a ga-aga enwe aṅụrị ka m kụziere gị na otu esi ata chicken ịma ịgara ịta ịgara ịta ya point and kill chicken ma ọ point and kill eh, azụ ka m kụziere gị otu esi ata especially nke chikin ebute ya ebute ya ebute ya lekwa otu ị ga-esi behave o before ma na-eme order ya nwa ọsị dị sure na ụgwọ a na-akwụ ụgwọ ya e place ala the order after e plesichara the order gị kwuo you don't like chicken na ị wụhụ onye a- chicken ị wụhụ onye azụ shota kwuo ya i kwuchaa ya na ị wụhụ onye azụ ebutezie ya ihe m jiri agwa gị ihe ahụ agaghị suspect gị agaghị suspect gị ebute the chicken ma ọ the azụ ee ebute the chicken ma ọ the azụ ihe ị ga-eme wụ ịma ma ahụ ọ dị ọkụ ma ahụ ọ dị ọkụ i were ịgụrụ onye ọbụla na-etige aka na-agụrụ ịgụrụ nke gị gị mete ya ntị just mete ya ntị atala ihe buru ibu dọsa ya ebe ị na-adọsa ọkpụkpụ gị ị ghọta gị dọsa gị sị na ihe ka wụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ gị were kwa uru ọzọ gị mete ya ntị gị dọsakwa ebe ọkpụkpụ dị gị sị ihe a wụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ ihe a wụ otu ị ga-esi mee gị aka gị gụcha ihe niile ma ha chicken agwụ ma ọ wụ azụ agwụ ibe gị na-atazi onion na-atazi kabeji na-atazi eh, eh, eh, ọkpụkpụ gị bidozie tawazi ma ebe nke gị ahụ ị pakịrị nke gị nke gị ahụ dị ka waste ọ dị ka ihe a tụfuga atụfu gị gị bidozie n'isi jizie nwayọọ nwayọọ bịa tawazie ya ọ wee na-ata ndị mmadụ na-wonder sị nna elekwuru otu onye iwe si bịa joint anyị atachala ihe anyị ọ sị I don't like chicken ma I don't like no thank you but but ọ ka na-atakwa ihe a Ịghọ- ya m- ihe m na gị- ihe m nyere gị na code ị ga-eji a- a- akpara ahụ na December because ama m na ụfọdụ n'ime unu ekpebiele December enwe ka ha ga-azụ naanị ihe ha gara eme onye ọzọ zụta ka ha taa and because onye ọzọ ga-azụta ka ha taa a ga-adị like 5 remember that na egwu anyị gụga today o, some have food but cannot eat some can eat but have no food we have food and we can we have food ahụ wụ ụmụazị ọ wụ ụmụazị ndị nna ha nye ha nri but enwere ndị wụ ndị oke ka nọrọ nga a kara enye ha nri ihe m nyere gị na code secret m na-eji eri ị ghọta m gaa na joint jụọ ọba anyị nọ nwanne m n'ọhịa ma ọ ngudi m gaa na joint e butahala the chicken ma na-agọrọ m mịa ntị ya m atụsa ya dịka ọ wụ ọkpụ ka m tụfuru before you know it nwanne ọgụ ma ruo uru ihe niile oya let me call Mbaka

ịma usually ọ na-eme m kpọọ ndị mmadụ like this a na-ama eji ka akpọ ha aha A- ịma fada ụjọ tụga m ịkpọ gị kemgbe because ịma na ị nwere ị nwere fans ee ịma ha ṅụcha mmiri gị ahụ like this nwanne isi agbari everybody enwere ike m ga-ekwu nga na sef enwere ike ha akpọ ndị facebook a cut m off fada enwere ajụjụ m sị ma ha sị m jụọ gị o. ee okay ndị gị na-ekpere onye iwe ekpere chineke azala ekpere gị chere ka m gwazie gị ekpere azala azala ya ekpe ole ekpe ole ekpe ole just kpekwa akụ ị sọpọtụrụ buhari e, ọgụ azị agụ asọpọtụrụ buhari ga na-asọrọ gị ga see passport picture with buhari

kwuo ya kwuo ya ụmụ Biafra sị na m jụọ gị ajụjụ o. na na na na- na sọpọtụga ha fada ugboro ole ka e gburule Christians na ugwu awụsa ugboro ole ka e- ka ka ka ka ndị na-achị nama bịara bịa gbagbusie freedom of religion ọ dị mkpa o mba fada ihe m chọrọ ikwu adịga m very very careful maka fada na m ga-akpọ gị gbuo m career biko ihe m ga-eme nwere m ike sị ama just forwarda nọmba gị to ndị sị m kpọọ gị ihe ha chọrọ ịgwa gị ha gwazie gị direct na ha erikọ ha chọrọ iset m up fada mba fada mụ achọ ka m na gị nwee problem biko eh, eh, eh, mụ na gị agaghị enwe problem but ọ pụtaghị na ikwu oke na-awụ ya aga m ekwe nothing fada hoha ke buhari ahụ maka ihe some things mega na fada obi adịghị m mma hoha fada ba ba ba ba ba ọ ragachaghị m ahụ ịkpọgo otu aha ma m ka m ga-akpọ gị na ihe emebie ama m na ị dị highly connected fada ịma ihe ga-eme ee eh? e nwere ihe a sị m gwa gị okay okay ị ga-akpọghachi m azụ before the end of the day ngwa kpọghachi m azụ biko ama m na ka m ka m cheke ihe ndị mmadụ gwara m na comment onye a ga-akpọ today ị ghọtara agwara m ha last week na m ga-ebu ụzọ kpọọ fada mbaka today but fada mbaka adịga m careful mba fada ee ọ kwa ebere ka m megere gị o E, mgbe ị kwukwe na m dọsapụzie phone gawazere gị ije na hapụkwa ihe ahụ ị kwugede ahụ and ije m ga-agakwara gị akwụkwọ ije m ihe awụkwa ije holy water fada biko baba biko biko ee ngwa ka anyị chekeenụ mara ihe ndị mmadụ ndị unu chọrọ ka anyị kpọọ cherenụ let us see onye ka unu chọrọ ka onye iwe kpọọ ka anyị bịa lee anya na let us see what people are saying eh anyị ga-ahụ ka mba gaa tụrụ ite onye ọbụla nwee ndidi ee eh, gịnị ka ha kwuge 23 comments hmm. ee eh. Okay. nya bụ ọpreshọn eh, egwu egwu- e- egwu ngwere na biko ndị a- ndị ọrụ- onye ọbụla n'ebe ọ nọ biko ụmụnne anyị ma ị wụ ipob member ma ị wụha ipob member biko onye ọbụla mụrụ anya na biko na because onye egbe aha gburu ndị onye iwe what's your stand you stand calm in this face of provocation by the military so not angry onye iwe e nwe onye sị na iwe ewegaha m nna okay m- ihe ị ga-eji ma na iwe wege ọ m pịawa foonu m ọ m pịawakwa foonu m jirikwana gị dị kpọwa ha gị wee lekwa ihe gosi na iwe wege hụ gị La- nwanne hapụ chicken kpọọ mbaka biafra land is on fire mba biko em ndị a sị m kpọọ buhari but but akpọlanụ m buhari before ha sị jubril aminu ee ngwa okay ihe ga-emenụ ka m drọpụzie fon gazere buhari ji ka m kpọkwa ya ọzọ there is problem in our biafra land ee kesi ihe ahụ ihe akpọ- onye a na-akpọ kesi benjamin ihe ahụ vice president m na comedy court den o okay nwa onye nwanne ya nwoke lege from new delhi india diezani madueke nna diezani madueke na-asị m kpọkwana ọkpọkwa n'ahụ nna ị lọta onye ọ- ọ- ihe ihe ọ lọtago hụ funeral ya kpọọ bobrisky bobrisky ọ mmadụ ị sị anyị ga-akpọ bobrisky m kpọọ nkịta ngwa ka ị kpọọ bobrisky bobrisky ka ọ- ọ na-akpọ m okay comment unu agwụkwala o ee ngwa ka ele ndị onye iwe thank you ka asa dị m very very funny go on nwoke dịkwa very very funny ị ma mgbe ụfọdụ achọghị ịkparị mmadụ ọkpa ka e si akparị ya nwa chi chinemere leke ihu gị dịkwa funny ọ na na onye iwe dị funny okay okay um, 155 people nọ online unu share wee unu share wee ngwa ka m yes yes okay please somewhere for Buhari to akpọrọ m Buhari last week biko ana m akpọ Buhari ọzọ Buhari na fon ya batrị buhari adịghị fon ya adịghị mma batrị ya ọ na-eri kredit kpọọ Nnamdi Kanu akpọdụ Nnamdi Kanu last week kpọọ buratai onye wụdị buratai a kpọọ shekau shekau

hello shaki shaki ụwa niile na nwanne nna ọ bụghanụ na a mụrụ m n'ime jizọs kraịst na aka m ekwere na i biliri n'ọnwụ so many times nna ị na-anwụ anwụ aka ị hụrụ na nwanne gị nwoke akpọga jubril aminu ya hapụ ga sambisa forest ọ ga-abịa gbatun niile buru mgbọ egbe ya na ndị amị niile kpọtasa ha n'ala igbo na ha mega operation python egwu eke Oh, okay gị na ya na-arụkọ ọrụ wee nyere ya aka ya winie elekshọn ihe kwuru ihe mere eme shaka so ihe na-achọ ịkọwa na na boko haram anyị na-anụ maka ya ee aka ha dịcha ya ọ kwa ihe e ji asị wepụ aka enwe n'ofe ekwula ihe ka Shekau biko e nwere nwantị m ji kpọọ gị ụmụnna gị ndị ka na-achị nnama na-abịa ebe nke anyị burukwa AK47 i nwe ike ịkpọ ha na fon ha lọtachịa kpọọ ha na fon ha lọtasịa because ee anyị ejesara anyị agaghị onye eri nnama before kwa na ego ole na argentina ịtara anyị atọghị imported pork nnama nna- nna- nna- nnama aka anyị- anyị- anyị- anyị- anyị zụgadị from ndị ugwu hausa ọ kwa nnama ha na ha mega ihe iberibe n'ime ọhịa ee ha na nnama mecha ihe iberibe n'ime ọhịa ha bịara saghị nnama nnama akwaghị iko wute mmadụ anaghị ata nke ahụ biko tawa tawa ihe unu Shekau Shekau nna ee a ga-asị ka m kpọrọ onye ọjọọ taa unu chọga inweta independence anyị nwa kwa chọkwara nke anyị Shekau ihe ọbụla ị chọga ime eme ọ gbasara gị ebe ndị ndị ndị ndị army egbuli gị ee ha sị na ha ga-akpọla gị one year after ha batara n'ọchịchị

nnache ka m n'anya nna dịka ndị ese na-ekwerala m ya ahụ akọwa m nta nka fọ ya ha ndị a chọkwara ịgba m something o biko ya kwana m nọrọ nga ha gbata m egbe na na-agba onye iwe iwe onye onye iwe nwunye na ha gba ha gbada egbe na igbe aga ije igbe aga ije mgbe agala asọ nwe ya enweghị ha gwara nwa ekpere ka anyị kpega enweghị m ọchị nwa Shekau udo adịkwarala gị biko unu unu wụ ndị ọjọọ Mm. tọnụ n'ime ọhịa nga ahụ biko agwa olu- agwa- a- a- pat- a- pat- python ahụ anyị butere n'ala igbo ya elukwa na sambisa forest biko ehe ndewo ụmụ afrịka Ịhụ- nna bụta onye a sị m kpọọdị Shekau elee ihe i ji na-asị m kpọọ Shekau gịnị ka gị na Shekau megakwanụ biko eh? ị ma na e nwe ụdị call ị ga-eme ndị even even even ndị MTN kọ ma ndị Airtel ma ndị Glo ma ndị ihe a eh? ehe chere ka m kwuo very important na enyi onye iwe release latest video latest video na Monday mee release ya ntị si unu gaa na YouTube gaa lee onye ọbụla afụrụ unu afụrụ mee ka na ama ihe unu mego so na amanụ m ga-agara na YouTube ga-ele video a biko unu mechaa ka ugbu unu aga na youtube.com slash chuks comedy ebe a ka unu ga-ahụ ihe niile Eh? ebe a ka unu ga-ahụ ihe niile ngwa ka anyị cheke onye ọz- onye ọzọ asị m kpọọ onye iwe what is your stand na gịnịkwanụ okay ka m cheke call okoro awụsa but akpọlanụ m okoro awụsa before na call onye please call amin to withdraw his army from east okay call ariaria tv ana m ekele unu niile ma ndị watchga from malaysia ana m ekele unu ọga ije kelly i dey see you enwekwara nwanne anyị nwoke degekwa na ahịa nna chinese o nna ọ sị m kpọ nna elekwara onye kpọga Hush Puppy Hush Puppy ọ ya Bobrisky ọkwa ka elekwa ihe onye karị biko ajụga m my brother nọ behind the camera Hush Puppy ele ihe ọ na-arụkwa okay onye nwa nke ha nwere ego ha ka na-alụ ọgụ but na Hush Puppy ka ahụ nna ihe ọ wụ aha nkịta ka ọ wụ aha mmadụ

eya anti mmadụ eke ọrịcha nnọọ ka property ka ị chọga ibi ala mmụọ so ị hapụli nnọọ ihe ka ibute ihe niile i butechara nnọọ n'ụwa ke n'ụwa jizọs ke Ee, anti m anti m ama m na enwere m onye dị ka agagịrị na-egbu m n'ala ịgwa- ịgwa gị eziokwu o i- e- e- ele ka i begakwa n'akwa okay ihe ntakịrị metụ gị n'aka i bewe

Anti nyetụ m nyetụ m nyetụ m nyetụ m ka obi dị m mma just nyetụ m tee e, ego ole nyere m ee ole ole nyere m pọshọn ọrịa gị aha ya bịara m nye m ego nyekwa m ọrịa nsogbu anọghị ọ ka mma na eji m ego ma arịwa ọrịa onye na-arịa ọrịa mana eji nyekwa n'ego anti emekwa ya na emekwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọrịa ọrịa ahụ esi ọnwa kpọlala ha ahụ enwekwa shishi ha ji ebe ole ebe ole ebe ole ibe ekwule enweghị ka ige m ga nara efcc nke ha narala gị m gwakwa na awụ m onye na gị diri m lee n'ebe nọ lee ebe m nọ iduga m n'aka ndị EFCC so i nwee ike emeli Western Union from there na m akpara ahụ na aunty ngwana ịmara na inye inye m something ma ma ma gọzie gị ebe ebe ị ka- ebe ị ka nọkwa na na- na hospital bed kpachikwa ego riwezie ya naanị gị hapụ ga okay m chere o nwe otu ị ga-esi agala ụlọ ọgwụ ga sendara m the ego ihe mere ha gwa m ebe ọ nọ gwa m ebe ọ nọ ka m ga-ewere some aga m ewe ha niile E, ka itighekwen ike fụga gị ụfụ aunty ọ dị ka ahụ niile agwụla gị ngwa ndo ndo owo owo otu a ka ụwa dị ndo nna eh, ele ebe ị sị the ego nọ biko before gị hapụ aunty ọ wụ ọchị ka ị chịga ka ị kwaga ụkwara aunty i bega ezi akwa bee ejikwala ụkwara cover up biko gwa m ngwa rie n'ihe na eat alone die alone gị dewe ego gị chee m save credit m biko aha kwa kpọrọ m Alex Madueke em, ka anyị checkie ele onye ọzọ anyị ga-akpọ ugbu a Mm, ndị ele anya nọ n'ikuku watching from Brazil Mhm. um, Rochas eh, iche ka ị mara na Rochas releaseri um, ụmụ Afrịka ụnụ agbalịala onye iwe ga-acontinuekwa next week next week ụnụ abịa anyị emekwa ya otu anyị na-esi eme ya ee ụnụ agbalịala ụnụ sharewa ya gwawa ndị mmadụ na onye iwe mere call ee before m apụ m just chere ka m ka m kpọọ hello ee ọ gị nwa lege na aka m kpọgara na gị nwa lege m na aka m kpọgara na ee ngwa bye bye nụ bye bye nụ Mm. Right, cool cut